onye isi nkwọcha anaghị aga ọgụ a na-atụ okwute onye otu ụkwụ anaghị aza akwaa akwụrụ onye gba ọtọ anaghị amanye aka n'akpa onye ụbịam anaghị aza ome ọkachie onye nwere otu akụ anaghị agbatakwanụ ya n'ote aka maka na onye ofu ụkwụ anaghị eme atenshọn ntị adịkwa ọ bụrụ na n'ụlọ ọrụ ị na-arụ ọrụ na ndị gị na ha na-arụ ọrụ dị njọ na ha na-emekpa gị ahụ na ị gaghị emenwu ihe dị n'aka ha maka ndụ gị o nwanne gbaa ya bụ ọrụ alụkwaghị m etu e si agwa ndị di ha na-egbu ilu laa etu a di na nwunye na-ese okwu si ekewa ha na-ekewa maka ndụ ha nke nwaanyị na-ala ka ndụ fọrọ ya etu ahụ ka ọ dị ị hụ na ndị gị na ha na-arụ ọrụ na-achụ gị ogbugbu nwanne ogologo okwu adịghị n'ụka mgbede gbaa ya bụ ọrụ alụkwaghị m ka ndụ wee fọrọ gị ngwa chere ka m kọọrọ gị ọtụtụ ndị mmadụ bụ ndị a na-etinyere nsi ụfọdụ ka a na-agbagbu ụfọdụ ka a na-eme ihe ọjọọ dị iche iche ebe a na-achụ ha ọchụchụ n'ụlọ ọrụ mana onye ahụ jiri akpachara anya achọ anya achọ ma ọ bụ nwụọ Clement gụchara akwụkwọ na mahadum ya ji aka ya zụọ onwe ya oge ọ na-agụ akwụkwọ ọ na-abụ e nye asaịmentị mee nke ya mee nke ndị ọzọ ndị ahụ enye ya ego ọ kọpịa nootu ya ọ kọpịa nke ndị ọzọ ọ bụ ego ndị ọ na-enweta ka o ji azụ onwe ya wee na-eri nke bụ nri oge ọbụla ọ nọ naịt klas maka na ọ mara nke dị n'ihu ka ahụhụ ndị a ka ọ tachara wee gụchaa mahadum o were otu afọ fee ala nna ya wee malite chọwa ọrụ n'ebe dị iche iche ọ rụrụ ọrụ n'ebe dị iche iche tupu o nweta ọrụ n'ụlọ ọrụ ọ na-arụ ugbu a ebe ọ na-abụ a kwụọ ya ụgwọ ọnwa o nweta obere ego ncha na ude ọ na-adị uchu n'ọrụ wepụta obi ya na-arụ ya bụ ọrụ onye nwe ya bụ ụlọ ọrụ ahụ na ọ na-adị uchu n'ọrụ wee bulikwuo ya n'ọkwa ka ụfọdụ ndị ụlọ ọrụ ya hụrụ na e bulili ya n'ọkwa anya ukwu wee malite ụfọdụ na-atajiri ya anya ụfọdụ na-achọ ihe ọjọọ ha ga-eme ya ha pụta n'ihu ya na-achị ọchị eze mana a pụta n'azụ a na-achọ ihe ọjọọ a ga-eme ya ọ maghị na ọ bụ ọnọdụ ya ahụ ka ndị mmadụ na-achọ ka ha nọchie ọ maghị na ọnọdụ ahụ ọ nọ na-ewu ụfọdụ iwe ọ dịla ọtụtụ mgbe a tọgbọrọ ya acha ere n'ụlọ ọrụ e meela ya acha ere n'ụkwụ a na-agwọ e mesịa gwọchaa ya o rikpuo ya n'ọnụ a gwọọ God azọpụta ya ndụ Clement ewere ya na o nweghị ihe na-eme mana ọ maghị na ụfọdụ ndị ụmụ mmadụ dị njọ ọ maghị na onye ya na ekwensu na-erikọ nri na-eji ogologo ngaji ka ọ rịachara nke o rikpuru n'ọnụ wee gbakee onye nwe ụlọ ọrụ ewere bulikwuo ya n'ọkwa o wee bụrụ onye isi kpatakpata obi ewere na-ajọ ụfọdụ ndị mmadụ njọ Clement ewere mee mmemme iji gosi ka obi dị ya maka ọkwa ahụ e bulikwuru ya o mere ma keeki go mmanya dị iche iche a bịa n'ụlọ ọrụ ndị ụlọ ọrụ agbakọ rie ya ka e mechara mmemme a ka ụbọchị na-agazi ahụ Clement ewere gbanwee iku ume na-ara ya ahụ a kpọga ya n'ụlọ ọgwụ lee ya ahụ o wee bụrụ ihe ka o rikpuru ọnụ a jụwa ya ebe o riri nri Clement abụghị onye na-eri nri n'iro ọ na-esiri onwe ya nri n'ime ụlọ e wee treesiwa wee bụrụ na ọ na keeki ahụ ọ tara e tinye ọksijin n'imi ka o wee na-ekute ume maka ọ naghị ekutecha ume mbọ niile a gbara n'isi ya alala n'iyi maka na o mechara tubie ahụ ewee zuo ndị ụlọ ọrụ ya ike gee m ntị n'ogo ọ bụla ị nọ ọnwụnwa na-adị adị karịa ka ị na-agbago ka ọnwụnwa na-agbago mana ọnwụnwa karịrị gị agaghị adakwasị gị i lee anya n'ụlọ ọrụ hụ na ndị gị na ha na-arụkọ ọrụ dị njọ na ị gaghị akatanwuru ha ahụ kama ya bụ ọrụ ga-atakwa isi gị hapụkwara ya okpu gị maka ụfọdụ ndị mmadụ dị njọ ha ga-abịa n'azụ gị maa gị mma bịa n'ihu gị na-ajụ gị ka ihe mere i ji agba ọbara obi ụmụ mmadụ jupụtara n'ihe ọjọọ ọ bụ ka emechara ndị uwe ojii wee tinyezi anya na mmiri wee chọpụta na ọ bụ onye na-esote ya n'ọkwa bụ onye tinyere ya ihe na mmanya onye ọ na-abụ o sepụ isi ọ nọchie ebuli ya n'ọkwa nọ na nke ọ nọbu mbụ ọ chọzie ka o wepụ ya ka ọ bụrụzie ọga kpatakpata obi mmadụ jọrọ njọ Clement ama na ọnọdụ ga-adị egbe mma mana kama ọgọ anyị mere mmadụ ga-egbu anyị kama ọgọ ahụ egbuo onye anyị mere ya maka na ọ bụ ogu na ọfọ ka idide ji awa ala ntị adịkwa ya gazie